laturudalaw la k'a jira laturudalaw la k'a jira laturumasaw la k'a jira laturukaramɔgɔw la ko taasira min bɛ an bolo farafinna yan taasira kɔrɔ min bɛ yen ko u ka o bila a bila kuma la tiɲɛ tɛ kabi jitumu bala ninnu ka waati tɛmɛna laturu komansera ka yɛlɛma k'a bayɛlɛma k'a bayɛlɛma k'a bayɛlɛma fo ka na se anw tile ma bi tiɲɛ bann'a kɔnɔ pewu foyi t'a kɔnɔ bilen parce que laturu mago kuma dɔ la laturu mago bɛ jɔ yiri dɔw la o yiriw bɔli ti ɲɛ wulikajɔ kɔ seliya fanga bonyana laturudala caman kan ka wuli ka taa o bɔ magɛlɛ kosɔn i bɛ t'a san sugu la a ko tununa ten dɔɔni dɔɔni ka tunu dɔɔni dɔɔni finalement laturu yɛrɛ taara ka bɔ yen laturu t'an bolo bilen dɛ laturu taara ka bɔ yen pewu fɛn b'an bolo o ye nkalon ye bɔn ne ka nin kuma caman ye mɔgɔw ka kumaw kun tɛ kelen ye ne ka kuma caman ye kun dɔ b'a la a kun ka ca n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye laturu dɔn ka san kelen kɛ mɔgɔ tɛ nafoloko kuma f'o tigi ye bilen mɔgɔ mɔgɔ mana san kelen kɛ nin laturu dɔnni la mɔgɔ tɛ nafoloko kuma f'o tigi ye bilen c'est fini walahi nafoloko kɔni o kuma bannen don pewu nafoloko kuma yɛrɛ tɛ yen min bɛ sisan o de ye ka ɲɛ mɔgɔw ma ka mɔgɔw bɔ laturu kɔlɔlɔ ani laturu ka masiba kɔnɔ fɛn min bɛ sisan o y'o de ye n'i ye laturuden kelen gindo dɔn n'o ye san yɛlɛma i bolo e t'i jate dunuya fantanw fɛ tuguni ne tilala o la laturu bɔra yɔrɔ min na n'o ye egypte jamana ye olu fɛ yen jɛkulu dɔ bɛ yen olu bɛ laturu in sira kan a b'i komi i n'a fɔ u bɛ ɲini ka laturu bato a bɛ ɲini ka fara u ka batofɛnw kan parce que u ka fɛn kɔrɔbaw don sanyɛlɛma mana se u bɛ waleya dɔw ta ka laturu sɛgɛrɛ san o san u ka laadala tulonkɛ dɔw don laturu tɔgɔ la bɔn o mɔgɔw waati la a ma mɛn kosɛbɛ u ye n sɔn u ye n sɔn nafolo la ka da fɛn dɔ kan u ye n sɔn nafolo la ka da fɛn dɔ kan bari ne bɔra ni laturu ye kalanyɔrɔ la a kalanyɔrɔ la cogo min na n bɛ ka baara kɛ n'a ye ten de donc o de sababu la o wari nakun ye jumɛn ye ka se ka mɔgɔ caman ladɔnniya laturu dɔnni na o de la n bɛ se ka mɔgɔ ta kalanbulon kɔnɔ ka se fo mɔgɔ ba saba ɲɔgɔnna ma ka se fo mɔgɔ ba naani ɲɔgɔnna ma minnu ni tɔgɔsɛbɛn sara tɛna minɛ olu bolo ka da nafolo min nana ka da o kan n bɛ se ka mɔgɔ ta ka se fo mɔgɔ ba saba walima mɔgɔ ba naani ma tɔgɔsɛbɛn sara olu ti o sara o kɛra de ye laturuko kan ne ma namara don a la n ma finma don a la n ma jɛma don a la laturu kalanna cogo na ne nana ten de ye donc o la problème min bɛ anw bolo yan o de ye laturudala yɛrɛ ma se k'a dɔn ale bɛ ka laturu da client min ye laturu dalen kɔfɛ client in kungo bɛ laturu fan jumɛn fɛ client nana mago min na a mago bɛ laturu fan jumɛn fɛ laturu so tan ni wɔɔrɔ in bɛ ka kuma e yɛrɛ laturudala laturuden jumɛn kumalen don e yɛrɛ fɛ laturu ninnu cɛ la bon ee, fɛn dɔ bɛ anw fɛ yan Facebook sanfɛ k'a dɔn ko ne bɛ baara min na mɔgɔ wɛrɛ bɛ o baara ɲɔgɔnna na ka bɔ ka ɲagarilabɔ kumaw walima kuma marabɔlen ninnu olu filɛ nin olu mɔgɔba ka baara tɛ wala mɔgɔba ka baara tɛ quoi bari sabu la n'i k'i ɲɔgɔnna tɛ yen ni komi diɲɛ bɛɛ e ɲɔgɔnna tɛ yen ko ni i y'a bila yɔrɔ min na k'a bɛ yen o ye e kungo de ye o ye e n'i ka client kungo de ye taridi wala n'i ko ko ni e laturu bila yɔrɔ min na ko yɛlɛma cogo foyi t'a la duniya kɔnɔ o ye e n'i ka client kungo de ye e n'olu b'o bɔ ɲɔgɔn na o aha minnu bɛn'u ka wari di e ma k'e k'u mako dilan dɛ an ye e ni olu to ɲɔgɔn na e ni olu b'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛna koyi o ti kuma caman ko bɔ e k'a jate minɛ n'i ye laturu so tan ni wɔɔrɔ ci ka kuma bɛɛ ta k'a bɛɛ fɔ client ɲɛna a bɛ jɔn a yɛrɛ la mun na i bɛna masaya kuma fɔ a ye ka setigiya kuma fɔ a ye ka nafolo kuma fɔ a ye ka garisigɛ kuma fɔ a ye ko nin bɛɛ lajɛlen kun b'a kan fɛn min bɛ se ka nin bɛɛ teliya o ye saraka ye i bɛ laban k'o sarakaw f'a ye a bɛ t'o saraka bɛɛ lajɛlen bɔ k'a ban gɛlɛya min b'a la dɔ de bɛ fara o kan fɛn tɛ bɔ a la donc laturu de ye nkalon tigɛ wa laturudala de ye nkalon tigɛ laturudala de ye nkalon tigɛ laturu ye tiɲɛ ye maa ti laturu dɔn n bɛ segin a kan maa ti laturu dɔn ka san kelen kɛ k'i tɔgɔ bɛ fɔ fantanya la dugukolo sanfɛ o ti kɛ tuguni n'i ye laturu dɔn san kelen i tɔgɔ tɛ fɔ fantanya na i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ i yɛlɛma ko wolonfila a tɛ fantanya kɛ i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ laturu dɔnni o de ye wa o bɛ cogo min na o cogo kelen don ko wɛrɛ m'a kɛ laturu kelen de y'a kɛ laturu kelen de b'a kɛ wa ka taga maa wɛrɛ sɛgɛrɛ ka se k'o tigi kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a fara a yɛrɛ la a y'a ɲɛnata sɔrɔ pour que i ka se ka mɔgɔ ɲɛnata d'a ma laturu de bɛ se ka adamaden ɲɛnako k'i ye suko ni dugujɛ cɛ o de la journaliste dɔw ka ɲininkali k'a fɔra ko mɔgɔ ti gindo dogolen dɔn ni ala subahana wa taala tɛ tiɲɛ don dɛ ala subahana wa taala de ta ye gindo dogolen ani bangenen bɛɛ ye alimul gaibu kɔni nka ala ye gindo dogolen ye ala ye dɔɔni di ne ma a la ne b'a dɔn a k'a faamuya ko maa si tɛ gindo dogolen dɔn ni ala tɛ ne ko ala ye dɔɔni di ne ma gindo dogolen dɔnni na ne bɛ gindo dogolen ye ne bɛ dɔ dɔn a la n'o sika y'i minɛ n'o sikana y'i minɛ i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ e min tulo bɛ n kan na i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n wele i k'i to yen i k'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ fɔ n ye n b'i ka ɲɛnamaya n b'a kɛ livuru ye k'a ci i ma i ka diɲɛlatigɛ bɛ cogo min na k'a daminɛ kabi i si san saba fo ka na se an ka kuma don ma n b'a bɛɛ f'i ye k'a ban pewu ala y'o dɔnni di ne ma o la gindo dogolen ala ye dɔ di ne ma a la ne b'o dɔn o kama n ye kuma dɔ fɔ kuma in dɔw m'a faamuya de ye parce que minnu m'a faamuya a ye olu tɔɔrɔ nka minnu y'a faamuya a ma olu tɔɔrɔ ne ko yanni ka tile bi saba kalo kelen tile bi saba kɛ k'i bolo fila kɔrɔta ka ala wele su o su don o don mago ti ka dilan n k'i k'o bɛɛ to yen i ka na i ka ala deli ala k'i ni ne ɲɛ kɛ naani ye ni ala y'i ni ne ɲɛ kɛ naani ye a fɔ k'i ka dugaw minɛna n b'i ka ɲinifɛn n b'a minɛ ala bolo k'a d'i ma ne ko ten de yanni ka tile bi naani kɛ su o su ala wele la a ti ka ɲɛ ala deli k'a ka ne n'i ka ɲɔgɔn ye k'a k'a latigɛ ni ala y'a latigɛ n b'a minɛ ala bolo k'a d'i ma min y'a to ɲɔgɔn ko aw bɛ nkalon kan n b'a misali surumani dɔ d'i ma ka daminɛ laturu ni so la seju ka na bila fo kolabanso sigi musa la a bɛɛ bɛ anw bolo yan so kelen kelen de ni anw ye laturu da ni seju nana da anw ka laturu nafoloso la walima jigila anw ko ko nafoloko janfa de ye ani jigila janfa tontigi gariya ye nafoloso den ye an ka laturu kɔnɔ ni tontigi gariya nana fɔ ko nafolo ni siyɔrɔ an ko k'o ye ala kale ko foyi tɛ se k'o bali mɛ farati bɛ yɔrɔ jumɛn n b'a fɛ k'a jira a la tontigi gariya laturuden dɔw de bɛ na ni tontigi gariya ye a fɔlɔfɔlɔ i ɲɛ bɛ tontigi gariya yɛrɛ filɛ nin nin de ye tontigi gariya ye bɔn nin gariya min filɛ n'o ye nafoloso de ye laturuden jumɛn ni jumɛn b'a jigin e k'o jira n na tan o la n b'a kɛ tan nin ye badara ye nin ye seju ye n'i ye nin fila wolo o bɛ tontigi gariya de d'i ma nin ye gariya kelen ye o kama laturu n'a dara kana fɔ k'i bɛ laturu kuma fɔ mɔgɔ ye i n'a fɔ i ɲɛ b'a dalen la i ɲɛ kɔrɔ cogo min na dɛ n'i y'a kɛ ten i tɛ foyi fɔ min ye tiɲɛ ye walahi ne ti fadenya ko nɔfɛ bilen parce que ala ye min kɛ o wasara wala ala ye min kɛ o wasara maa b'i faden dɔn hmm? hali ni diɲɛ bɛɛ fadenya ta k'i sɛgɛrɛ i b'i faden dɔn mɔgɔw cɛla maa min bɛ se ka fadenya k'i fɛ e yɛrɛ bɛ se ka fadenya kɛ maa min fɛ ani i tɛ se ka kɛ maa min fɛ e yɛrɛ kɔni b'o dɔn déjà ni e y'o dɔn ka ban i b'i da de wala maa bɛɛ b'i fadenya kɛ ɲɔgɔn dɔn kuma de ka ca bari adamadenya ye fo dɔ ka tɔgɔ ɲini dɔ kan o fana ye wajibi de ye mɔgɔ dɔ de bɛ yen walasa mɔgɔw ka da ale la f'ale k'i gulo dɔ de la ka fɛn dɔ fɔ o ma o kɔni n'ale ye fɛn dɔ fɔ o ma dɔrɔn mɔgɔw b'ale dɔn o sababu la anw ye nin bɛɛ lajɛlen faamuya adamadenya la nin si tɛ baasi ye mais fɛn min ye laturu dɔnni ye o ye kelen pe o ye fila tɛ dɛ tontigi gariya kelen filɛ tontigi wɛrɛ bɛna tontigi gariya kelen wɛrɛ ci k'a jira i la i k'a dɔn ko kelen tɛ i k'a dɔn ko tontigi gariya hali n'a ye ala kale nafolo la laturuso kɔnɔ o kan'i nisɔndiya k'i bɛna nafolo sɔrɔ dɛ o kan'i nisɔndiya dɛ gariya tɛ gariya kelen ye dɛ basi tɛ gariya dɔ filɛ nin ye gariya dɔ filɛ nin ye lomara ani taliki ye lomara ni taliki olu ye tontigi gariya de ye badara ani seju olu fana ka tontigi gariya filɛ o tuma na kabi sisan jɔyɔrɔ ko dɔ nana k'a dɔn ko tontigi laturu nafolo so de don mais a bɛ kɛ sababu ye ka nafolo tiɲɛ anw bolo i komi n'a fɔ a bɛ nafolo sabati anw bolo cogo min na mɔgɔ caman ye nin laturuden in baara ka ko a nasi la a kɛra sababu ye ka gɛlɛya yuguyugu olu ka mɔgɔya kɔnɔ k'a ye k'i bɛ laturu da mɔgɔ ye k'a kunko fɔ a ye a tigi bɛ wuli ka taa a tɛ foyi ye a tɛ foyi mɛn donc laturudala yɛrɛ b'a dɔn an bɛ don min na ko bi ko laturu bi u bolo mais u b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ laturu bɛ maa caman bolo bi u b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ dɛ bilahi u b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ mais suturalan don fɛn don fɛn min ka teli ka adamaden ɲɛfa dɔnni baaraminɛnw na ni mɔgɔw y'a y'i bolo dɔrɔn u b'i fara dɔnnibaaw kan laturudalaw y'o de dɔn ka sɔrɔ k'u kun fa a la k'u sigi ni client nana bɛ nkalon nkalon fara ɲɔgɔn kan ka nkalon caman tigɛ k'a f'i ye i bɛ wuli ka taa i dara a la o i ma da a la o o y'i kunko de ye bɛɛ sigi m'o kan ka baara dɔ kɛ ko a ɲɛna walima a ma ɲɛ olu t'a kɛ ɲɛli yɛrɛ kama yɛrɛ olu b'a kɛ min kama i bɛna min di olu ma olu b'a k'o dɔrɔn de kama n'o t'a ɲɛna a ma ɲɛ olu ka sira tɛ o la nin ye tontigi gariya wɛrɛ ye tontigi nasira ka ca dɛ tontigi gariya dɔ fana n'i y'a jateminɛ n'i ye gariya nacogo jateminɛ i bɛ adama lajɛ garisigɛ so laturu garisigɛ so n'o ye adama ye adama filɛ nuhun filɛ nin ninnu fana bɛ tontigi di hmm? tontigi gariya a kɛra joli a ma kɛ saba ye wa donc tontigi tɛ kelen ye bilen o ka kan k'i siran tontigi gariya ɲɛ k'a fɔ ni gariya nacogo dɔ kɛra laturu kɔnɔ k'o bɛna nafolo di e ma ko bari ko laturu nafoloso den don i kan ka da la ko gariya dɔ ka nali i ka turabu kɔnɔ ko o bɛ fɛ ka n'i ka tɛgɛlankolonya de f'i ye k'a fɔ ko tɛgɛlankolonya bɛ fɛ k'i sɔrɔ a bɛna ni nafolo ko ye cogo min na k'i bɛna nafoloba sɔrɔ gariya bɛna n'o kunnafoni ye cogo min na dɛ o gariya kelen o de bɛna ni kunnafoni ye ko nafolo b'i bolo bi ko mais i bɛna tɛgɛlankolonya k'i tɛgɛ fiyɛ k'a ban pewu fɛndɔnbali bɛ tila ka o saraka de ta tuguni toujours ale bolo ko ni gariya nana nafoloko kuma fɔ dɔrɔn k'o kɔrɔ de i bɛna sɔrɔ o y'ale ka faamuya de ye ni gariya kɔni ye nafoloko kuma fɔ dɔrɔn i bɛna sɔrɔ de ye mais nin bɛɛ taasira kɔrɔ in ka baara de ye mɔgɔw la laturu an y'a di di ɲɔgɔn ma k'a di di ɲɔgɔn ma fo ka taa laturu tiɲɛ tunu laturu dɔnni hakika tununa pewu foyi tɛ bilen a dɔnni foyi tɛ bilen a jateminɛ ni ne ko n ko e ka ne kalan livuru fɛn min ye eh, livuru bɔlen ye dɔnni livuru n bɛna i bɔ fili la dɔɔni k'i bɔ fili la cogo di i b'a jateminɛ livuru caman de bɛ yen bi ne taara kalan kɛ yɔrɔ min na égypte ne ye kalan kɛ sali min kɔnɔ laturu sali min kɔnɔ yen nɔ fɛn min bɛ olu bolo ka kalan kɛ n'a ye a bɛɛ sɛbɛnnen don bolo la k'o ye kabako yɛrɛ karamɔgɔkɛ k'o bɛ yen walayi k'o bɛ yen k'o bɛ yen ne m'a fɔ ko laturu jiginna laturu jiginna jigin cogo min na ko o papiye yɛrɛ de b'u bolo dɛ min cira nabi ɲuman ma n m'a fɔ ko nabi ɲuman yɛrɛ ka kaye de b'u bolo dɛ mais ne ye laturu sɛbɛnnen ye fɛnw na papiye sugu dɔw la wa a bolola sɛbɛnnen de don a dalen a papiye dalen kaye kelen dalen b'a ko valisi a fiye a fiye caya fɛ a bɛɛ ye bolola sɛbɛnni ye bon an bɛ don min na komi bi ne yɛrɛ bɛ se ka livuru bɔ laturu kan ne bɛ se ka livuru bɔ laturu kan walahi n bɛ se ka livuru bɔ laturu kan n'i y'a san i bɛ baara kɛ n'a ye fana bon ani mɔgɔ min taara ka taa laturu kalan a sun kɔrɔ i n'o tɛ se ka kɛ kelen sa hmm? livuru ye mɔgɔ dɔ de hakilila ye quoi laturu livuru ninnu ye min ye ne ye laturudala ye n delila ka don kibaru bɔ bi don kibaru ye kuma dɔ fɔ n ye n y'o ko sɛgɛsɛgɛ bi tile kɔnɔ o ko kɛra n b'o fara n ka livuru kumaw kan mais n t'a fɔ ko n y'a lajɛ tan ni n bɛna don livuru kɔnɔ n b'a fɔ de ko n'i ye laturu da n'i ye don kibaru da ni nin ko in nana tan a bɛ na nin sira in fɛ parce que ne y'a ye o sira de fɛ o t'a jira k'a fɔ k'a bɛɛ bɛ na o sira fɛ kuma dɔ la y'a faamuya dɛ livuru en tant que livuru dilanla n'ale ye laturu da a misali telima ye jumɛn ye n'ale ye laturu da a y'a ye nafolo bɛna di ale ma sisan a y'i sigi k'a kɔnɔ nafolotigi in nana ni nafolo ye a tun bɛ valisi de kɔnɔ a nan'a di ale ma o la ale b'a k'a ka livuru kɔnɔ ayiwa n'i ye laturu da ni tontigi nana i ka siyɔrɔ la i bɛna nafolo sɔrɔ a valisilama i bɛna o de sɔrɔ parce que laturu delila k'o bɔ ale ɲɛna o y'ale hakilila de ye ɔ a dɔ la tuma dɔ la laturu bɛna o bɔ e ye e bɛ sigi ka valisilama kɔnɔ wari bɛ na enveloppe kɔnɔ mun na a ma na valisi la livre dun ko k'a bɛ na valisi de la mun na a nana lɛtiri foroko la enveloppe la voilà donc min na a bɛ se ka na nacogo wɛrɛ la olu de ye tontigi gariya bɔ ɲɔgɔn na o de y'a to a kɛra tan bon a gariya a tɔ filɛ gariya wɛrɛ filɛ lawusinɛ ani sumana n'i ye olu fana wolo o tontigi gariya de ye a filɛ gariya naaninan filɛ wa tontigi gariya ye gariya seegin de ye gariya seegin naani bɛ yen o saraka bɛ se ka dun i fɛ naani bɛ yen o saraka tɛ dun o tontigi gariya hali ni o ye nafolo kofɔ k'i ye laturu da a nana ka na da nafolo la ka taa da siyɔrɔ la walahi n'i y'a saraka bila i da kɔnɔ walima i don n'a saraka i ka du kɔnɔ c'est fini i mako sara i don bɛɛ mako sara wa mɔgɔ caman de y'a yɛrɛ ka la k'i ni laturu saraka ye n b'o f'a ye dɛ bari kunfɛ baarakɛla de cayara laturu dɔnba tɔ tɛ bɛrɛ bilen sa an bɛ ɲɔgɔn dɔn sa han walahi an bɛ ɲɔgɔn dɔn laturu dɔnba tɔ ti bɛrɛ ye laturu dɔnba a dɔgɔyara farafinna kalanbulon dayɛlɛlen don n'i donna kalanbulon kɔnɔ walahi n'i donna kalanbulon kɔnɔ i bɛna dɔn fɛn min bɛ yen ayi waso tɛ n'a ka di i ye karamɔgɔkɛ parce que ne b'a fɛ fɛn min bɛ laturu kɔnɔ ne b'a dɔn fɛn ɲuman tɛ ne b'a dɔn tiɲɛ tɛ ne b'a dɔn nkalon de don walahi nkalon de bɛ ka munumunu tiɲɛ tɛ don kalanbulon kɔnɔ n'a ka di i ye kan'i tɔgɔ yɛrɛ fɔ n'i t'a fɛ i ka dɔn i yɛrɛ bolo i ye maaba ye i ye mɔgɔ tɔgɔtigi ye don kalanbulon kɔnɔ anw ka foyi ti i ka i ɲɛda n'i tɔgɔ la mais don kalanbolo kɔnɔ i ka laturu tiɲɛ tiɲɛ kalan i bɛ sira min kan i ka bɔ o sira in kan o tɛ tiɲɛ ye i tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ n'a ye i tɛ foyi fɔ a la min bɛ kɛ tiɲɛ ye wa i tɛ foyi t'a la k'o sɛbɛn k'i bɛ se ka i sago sɔrɔ o tɛ se ka kɛ taasira kɔrɔ in bɛ ten san bi joli bi adamadenw b'a kan k'a cogoba bɛɛ b'a nunkɔrɔ kuma la k'est-ce que fɛn ye tiɲɛ ye han laturudalaw yɛrɛ dama yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ɲininka k'est-ce que laturuko ye tiɲɛ ye mais o bɛɛ la u t'a fili dɛ o la nin tontigi gariya gariya kelen i n'a fɔ adama ani nuhun kɔrɔ ni adama ni nuhun kɔrɔ n'olu ye tontigi gariya bila i ka laturu juguyaso la yɔrɔ anw bɛ siran laturu juguyaso de ɲɛ adama ni nuhunkɔrɔ laturu dalen i nana sɔrɔ tontigi gariya bɛ juguya la mais i y'a sɔrɔ adama ni nuhunkɔrɔ de y'a bila o wagati la i y'a sɔrɔ nuhunkɔrɔ bɛ furuso la adama bɛ bɔgɔ la olu ye tontigi gariya bila juguya la i b'o saraka ka laban k'o saraka dun en même temps a bɛ juguya de la dɛ i b'a saraka dun bon n bɛna fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ye laturuko la ka o yɔrɔ fana faamuya n'a fɔra ko nuhunkɔrɔ ni adama ko ni olu ye tontigi bila juguya la a jateminɛ adama ka kɛ furuso kɔnɔ nuhunkɔrɔ ka kɛ bɔgɔ la olu tɛ tontigi de jigi juguya la wa ɔ o kuma na ni nuhunkɔrɔ nana furuso la adama ka taa bɔgɔ la o bɛ ti o tontigi kelen ye juguya la wa mais i k'a dɔn laturudenw ye sigiyɔrɔ falen cogo min na ko kuma falenna dɛ kuma falenna walahi kuma falenna kuma falenna maa caman talen don a tɛgɛ ma nin yɔrɔ na kuma falenna dɛ kuma falenna ni yɔrɔ jumɛn ye waati min na adama bɛ furuso la nuhunkɔrɔ bɛ bɔgɔ la nafolo min natɔ filɛ nin ye nafolo in bɛ sɔrɔ muso de bolo a bɛ sɔrɔ muso de bolo tuma dɔ la nuhunkɔrɔ nana da furuso la adama taara bɔgɔ la nafolo in bɛ sɔrɔ cɛ de bolo laturu bɛ sigiyɔrɔ yɛlɛma cogo min na kumakan bɛ yɛlɛma ten mais o t'a jira k'a fɔ ko laturuden bɛ yɛlɛma parce que i y'a yɛlɛma yɛlɛma ko yɛlɛma ko la adama ni nuhunkɔrɔ kɔni olu tɛna dɔwɛrɛ di tontigi gariya kɔ koyi han mais ni adama bɛ so min kɔnɔ tontigi bɛ so min kɔnɔ olu bɛ kuma min fɔ n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ sow kɔnɔ dɔrɔn kumakan bɛ falen o fana ye mɔgɔ caman ta tɛgɛ ma misali premier lomara ani taliki olu bɛ tontigi gariya di lomara a bɛ ni na taliki bɛ garisigɛ la olu ye tontigi gariya bila sira kan nafoloso de don a nana sira kan farati min bɛ laturudalaw yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'u bɛ irisiki dan na n da sira filɛ o yɔrɔ de ma tuma dɔ la laturudala b'a sigi k'a bɛ ka hɛrɛ makɔnɔ k'a sɔrɔ a bɛ ka bɔnɛ de makɔnɔ o caman bɛ yen mɔgɔ caman b'a ka don kibaru da k'i sigi n'u ye tontigi gariya ye sira kan ko nin ye nafolo natɔ ye nafolo voilà donc tontigi gariya dɔ bɛ yen ni o jigin cogo in nan'i ka laturu sira kan kan'i sigi k'a kɔnɔ dɛ wuli ka saraka cɛjugu bɔ ala ka don i n'a masiba cɛ i ka taa saraka di a diyɔrɔ la n'i y'i sigi ko nafoloso den don ko o bilala sira kan karamɔgɔcɛ i bɛn'i yɛrɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ i bolo nafolo bɛɛ bɛ taa pewu mɔgɔw ma laturu faamuya laturu ka nafoloko kuma n'i y'a ye tontigi gariya cayara laturu ka nafoloko kuma n bɛna fɛn dɔ fɔ a ɲɛna la nafolo tɔgɔ tɛ se ka fɔ n'a ma fɔ ko nafolo koyi hmm? nafolo de ye nafolo ye nafolo tɔgɔ tɛ fɔ a yɛrɛ kɔ dɛ i bolo nafolo tiɲɛna o nafolo tɔgɔ fɔra a la i bolo nafolo bɛna tiɲɛ o nafolo tɔgɔ fɔra a la i bɛna nafolo sɔrɔ o nafolo tɔgɔ fɔra a la i ka nafolo bɛna kasara o nafolo tɔgɔ fɔra a la i ka nafolo bɛna taa problème na o nafolo tɔgɔ fɔra a la bon tontigi gariya a bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ laturu kɔnɔ nacogo nacogow la ɔ ni mɔgɔ min tindilen don tontigi gariya kan k'o ye nafoloso den ye kɛmɛ k'i bolo fila turu o de kan n'o nana dɔrɔn e hakili bɛ jigin nafolo de la mais o tigi bɛ se ka tiɲɛ ye cogo di a ni tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn ye mini ale tɛna se ka tiɲɛ ye ka nin hakilila to a la ni a tɛ tiɲɛ ye hmm? laturu tɛ ban k'a fɔ e ɲɛna ko kasara bɛna e sɔrɔ k'e bolonafolo bɛna ban laturu tɛ ban k'o fɔ e ɲɛna k'e ye laturudala ye koyi ayi hali n'a o y'a sɔrɔ laturu kun jiginna e kan o tɛ laturu bali k'a fɔ e ɲɛna ko kasara bɛn'i sɔrɔ e kan'i yɛrɛ bɔ laturu kunko bɛɛ la k'a ye mɔgɔ minnu bɛ na filɛli la laturudala hakili la k'a fɔ ko laturu mana fitinɛ ni bɔnɛ fɛn fɛn fɔ k'o bɛɛ ye kiliyan ta de ye ale fɛ ko laturu mana nafoloko kuma fɛn o fɛn k'o bɛɛ ye kiliyan ta ye n'o bɛɛ tun ye kiliyan ta ye kuma duman caman fɔra kiliyan ninnu ye sa dɛ walahi kuma duman caman fɔr'u ye masayaba caman fɔr'u ye nafolotigiya fɔr'u ye jamabatigiya ni fɛn bɛɛ fɔr'u ye mais halisa alahu akibaru a dɔw baloko jɔrɔ de b'u la hali sini sɔgɔma k'a sɔrɔ u y'u bolo nafolo bɛɛ ta k'a di karamɔgɔ ninnu ma o la laturu ma dɔn laturu dɔnbaa bi buna adamaden mako dilan jamana ni jamana ni k'a sɔrɔ i ma nasi d'a tigi ma i ma sɛbɛn d'a ma min ti dilan nasi ni sɛbɛn kɔ o fana bɛ kɛ o kɛcogo ye laturu ye tiɲɛ ye o fana n ka kɔrɔfɔ in a bi fɛn min nɔfɛ n ka kɔrɔfɔ in bɛ faamuya nɔfɛ n'o tɛ n bɛ ala barika da kɔrɔfɔ in ti aw ka wari nɔfɛ dɛ ayi walahi kɔrɔfɔ in ti aw ka wari nɔfɛ dɔ kɛra o dɔ kɛra ala ye ala ye belebeleba kɛ ala ye belebeleba kɛ n bɛ ala fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn ala ye belebeleba kɛ sisan de jɔn ni ala y'i sɔn ala ko ɲuman dɔn ni ala y'i sɔn ala ko ɲuman dɔn bari ne tɛmɛna sira min fɛ ne taara fɛn min kalan ni o ye laturu ye laturu ye fɛn di ne ma a ye fɛn se ne ma min fanga ka bon kosɛbɛ min fanga ka bon kosɛbɛ kuma dɔw bɛ yen mɔgɔ b'o fɔ k'o tɔ to o tuma na n'a ma ɲɛ k'o kɛra ala fonisireyara k'a dɔnni di ne ma mun na ne tɛ fonisireya k'a di mɔgɔninfin ɲɔgɔn ma sarakati bɛ bɔ fɛn bɛɛ la ka laturu tiɲɛ tiɲɛ kalansow dayɛlɛ ka adamadenw kalan a la k'u bɔ gɛlɛya jugu ni ɲani jugu kɔnɔ o kɛli ne fana ma ne y'o wajibiya n yɛrɛ kan o ye ne ka saraka bɔcogo dɔ ye laturu la kalan bɛ kɛ du kɔnɔ yan ala ye dimansi o dimansi dan kalan bɛ kɛ du kɔnɔ yan an bɛ laturu kalan kɛ du kɔnɔ yan site sanfɛ i yera diɲɛ jamana o jamana na i bɛ se k'i to i ka jamana kan ka don kalanbulon kɔnɔ kalan kalan bɛ kɛ i b'a bɛɛ sɔrɔ i kunna an bɛ don min na komi bi jamana ka dɔgɔ min mɔgɔw t'a kɔnɔ bi ala barika la nka n tɛ sɛgɛn a fɔli la bari n b'a dɔn fɛn min don mɔgɔw sigilen don kɔrɔlen min kan a bila man di u fɛ parce que n'u k'u b'a bila n'u k'u b'a bila u baloko bɛ gɛlɛya ne yɛrɛ ɲɛ bɛ a yɔrɔ la nka u b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ dɛ u b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ ko foyi tɛ ka dilan a kɔnɔ u b'o dɔn dɛ u b'a dɔn tigitigi ko n'u y'a laturu da k'u t'u kunko ani kiliyan ta dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na u b'o fana kalama dɛ u t'u kunko ye k'a fɔ nin ye ne laturudala kunko ye nin ye ne ka kiliyan kunko ye o ma dɔn kiliyan ka saraka nin ye ne yɛrɛ laturudala ka saraka nin ye o ma dɔn n'i donna kalanbulon in kɔnɔ i b'o dɔn n'i donna n ka kalanbulon kɔnɔ walahi i n'a dɔn tigitigi laturu dalen k'a fɔ ko kiliyan ta ye nin ye ne yɛrɛ ta ye nin ye bon o dɔnbaliya o de ye maa caman jigi dingɛ kɔnɔ o dɔnbaliya de ye maa caman kɛ k'a ka kiliyan jigi dingɛ kɔnɔ i ka kiliyan wulilen kɔ ka sabara ta i fɛ ka na wakilu k'i ye ko gɛlɛya b'a kan sisan i bɛna a ka diɲɛlatigɛ tɔ don bɔgɔ la mais k'a sɔrɔ dabɔnkama tɛ dabɔnkama tɛ taa kami fa i n'i ka denbaya k'a kɛ tan taa shɛ fa i n'i ka denbaya k'a kɛ tan olu bɛ taa fara ɲɔgɔn kan k'o dun dɔrɔn c'est fini baara tiɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ b'a bila kunna bɛɛ mago bɛ sa si tɛ nafolo mara tuguni laturu tɛ mɔgɔ pardonne bon nin ye tontigi ye o cogo kelen don yɔrɔ tontigi gariya ale tɛ kɛnɛ sɔrɔ o cogo kelen don nafoloso la tontigi gariya a bɛ se ka ala kale nafoloso la mais n'a ye ala kale nafoloso la n'i y'a sɔrɔ sisan seju janfa alimami ani badara n'i y'a sɔrɔ olu ye tontigi gariya bila i ka nafolo la tuma dɔ la badara b'a ka so jigi la seju bɛ juguya la olu fila de bɛ nafolosoden jigin walima i y'a sɔrɔ seju bɛ badara ka so jigi la badara namɛ juguya la olu de bɛ tontigi gariya jigin nafolo la misali teliman teliman filɛ nin i kɔrɔ badara ale ye jigisoden ye seju ye nisoden ye olu fila bɛ wolo tontigi gariya la tuma dɔ la n'o tontigi gariya nana ala kale i ka laturu nafoloso la laturu dalen kɔrɔ i y'a sɔrɔ badara b'a ka so jigi la i y'a sɔrɔ seju bɛ juguya so kɔnɔ olu fila jɛra ka e, e, e, gariya jigin nafolo la wali kelen i y'a sɔrɔ seju ale bɛ badara ka jigiso la badara namɛ juguyaso la olu fila jɛra ka gariya jigin a bɛɛ ye gariya kelen ye i y'a yɛlɛma cogo o yɛlɛma cogo kɛ a bɛ tontigi gariya de di a tɛ se ka dɔ wɛrɛ di n'o tɛ dɛ mais kumakan bɛ falen tuma min na badara b'a ka so seju bɛ juguya la olu fila bɛ jɛ ka tontigi gariya min jigin aa karamɔgɔkɛ o nafolo o bɛ mago dɔ ɲɛ i ye o ye nafolo ye barika bɛ min na o nafolo bɛ ko dilan ye sa o bɛ ko dilan o ye nafolo de min fanga ka bon o bɛ ko dilan mais ni seju nana badara ka so jigi la badara nana juguya la n'o olu fila ye tontigi gariya bila ka jigin o nafolo na a n'a ka paraw kɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ kasara kɔnɔ fo min ka kɔrɔ min ye a nafolo bɛ cun yɔrɔ min na a bɛ taa kasara kɔnɔ a tɛ se ka kasara yɛrɛ min datugu yɛrɛ kasara bɛ bonya a nafolo ma a bɛ taa problème kɔnɔ hali a tɛ se k'o problème fa mais n'o y'a sɔrɔ badara b'a ka so badara b'a yɛrɛ ka so jigiso la seju bɛ juguya so kɔnɔ olu ka tontigi gariya o ye nafolo ye nafolo min ni kɔ bɛ sɔrɔ a la nafolo min bɛ se ka koba caman kɛ a la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ mais en tant que badara nana juguya la seju taara ka t'i da jigi la olu ka tontigi gariya nafolo la n ko o nafolo o nafolo bɛ na cogo min na o bɛ taa kasara kɔnɔ ten de hali a nafolo t'i ka kasara dakala Ah, e b'a faamu cogo di o la a ti komi n'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko ni seju ni badara y'a jigin ko o dama dɔ tɛ sow bɛ falen sow bɛ falen cogo min na kumakan bɛ falen ten walahi a y'o bila a ka jate la bon ninnu ti taasira kɔrɔ in kɔnɔ taasira kɔrɔ in ye laturu tun ye laturu tɛ sa an b'a fɔ taasira kɔrɔ parce que an ka mɔgɔkɔrɔba caman tɛmɛna sira fɛ yanni bi ka se an b'a fɔ taasira kɔrɔ n'o tɛ jitumu bala olu y'a bila yɔrɔ min na a bɔra yan mɛnna a tununa de laturu tununa wa laturu kalanso dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye laturu karamɔgɔ bɛɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ laturu kalanso dayɛlɛlen don don laturu kalanso kɔnɔ n'i donna i bɛna laturu sɔrɔ i bɛna dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛ yen donc n ye dakurunya fila ye ka lase eh, aw ma tontigi gariya kan gariya min n'o ye nafoloso den ye ko mɔgɔ k'u farati gariya la kosɛbɛ minnu b'a fɔ k'u b'a nasi bɔ ka di mɔgɔ ma k'i bɛ nafolotigiya kɛ farati jugu de don tontigi gariya yunusa nabila yunusa de don salen ye min kunu o tontigi gariya min filɛ waati dɔw b'a kɔnɔ waati minnu cɛ ka jugu don dɔw b'a kɔnɔ minnu cɛ ka jugu kalo dɔw b'a kɔnɔ kalo minnu cɛ ka jugu n'i faratira nasi bɔli la k'a di mɔgɔw ma ko nafoloko k'a bɛ nafoloko nɔgɔya i b'u ka diɲɛnatigɛ don bɔgɔ la i bɛ kɛ sababu ye k'a tigilamɔgɔw ka nafoloko yɛrɛ ki k'a don bɔgɔ la pewu u tɛ nafolo sɔrɔ hali u mana denw den wolo o kɔfɛ o den tɛ nafolo sɔrɔ tuguni laturu bɛ adamaden kɛlɛ f'i sɛmɛ na laturu bɛ maninfin kɛlɛ f'i buruju laturu mɔgɔ kɛlɛnɔ man ɲi

maa si ka sira ti o la a y'a fɔ ko laturu jiginna a kan yɛrɛ de koyi o ye bɛɛ ye aw kungo ye mais a y'a farati laturu la n'a ma farati laturu la a b'a ka diɲɛnatigɛ don bɔgɔ la ka laban k'a denw ka diɲɛnatigɛ don bɔgɔ la k'a mɔdenw ka diɲɛnatigɛ don bɔgɔ la a b'a bɛɛ don bɔgɔ la n tɛ kuma camanba in tɛ o a ye kuma camanba in dabila a ka na don kalanbulon kɔnɔ a ka kalan kɛ han a y'a kɔlɔsi laturu la o de bɛ kɛ ka f'i ye ne bɛ kɛ k'o dɔrɔn de f'i ye kɔlɔsi laturu la laturu man ɲi karamɔgɔkɛ kana mɔgɔ si ɲagarila kɔrɔbɔ ni laturuko kuma ye bari laturu ye fɛn min ye ne b'a dɔn n'i ko k'i bɛ laturuko kɛ k'i bɛ mɔgɔ dɔ ɲagari kɔrɔbɔ ka mɔgɔ dɔn baara bɔ ɛ e t'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn ko e t'a dɔn bari sabula laturu ni mɔgɔ bɛ laturu dɔn n'i ye laturu n'i ye laturu dɔn ne ko san kelen kalo wɔɔrɔ ka jan sa n'i ye laturu dɔn i bɛ kabako kɛ diɲɛ kɔnɔ bilahi e bɛ maɲumanko la y'a faamu bala ne ne b'a kalama k'e bɛ maɲumanko la tɔ ti e yɛrɛ la i tɛ se ka fɔ alihamudulilayi mais o ti n'o tigila b'a ko ko laturu jiginna ale kan ko laturu donna tan a bɔra tan ne b'o tigila an filɛ min yɛlɛ de ye walayi o ye yɛlɛkoba de ye a ye laturu kalan k'a farati laturu la a kana taa gɛrɛgɛrɛ sama ka s'a muso n'a denw sigilen ma so kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma min u ma bɔn bari laturu bi o makosa sugu de da adamaden kan wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu